Moni nonse ndine Nesta the black teacher ndipo lero ndikupitiliza mbiri ija ya Saddam Hussein yemwe anali president wa dziko lija la Iraq mm mu video yathu yachiwiri tinalekeza pamene Saddam ndi asilikali ake adapita ndikukatenga dera lija la Kuwait eeh adapanga overrun Kuwait kulipanga occupy ndipo atauzidwa kuti achoke ku kuwait koma iye osachoka finally america inanyamuka ndikupita kukapanga attack kukamenyana naye ku kuwait ndipo adalimbana adakwanitsa kuwathamangitsa kapena kuwatulutsa asilikali a iraq kuwatulutsa mu kuwait kumapeto kwake adasainilana cease fire ndipo Saddam iye amati nkhondoyi adawina ee ngakhale adasayinirana ceasefire anali ali adakali defiant ndipo mu ceasefire imeneyi adagwirizana kuti Saddam Iraq isapangenso zida ee zoopsa isapangenso zida za ma chemicals eya komanso adagwirizana kuti United Nations izipit izitumiza ma inspectors ee ma inspectors azipita ku ku Iraq kuja akaone zimene akupanga kumene kuja Adzilowa adzikaona zimene akupanga mma lab awo eya ma factory awo azida zankhondo eya. Komanso china chachikulu adakhazikisa no fly zone ee ku Iraq kuja anauza kuti ku southern uku ndi ku northern uku musamaulukeso ndege zanu zankhondo zisatani zisamauluke cholinga chinali choti chani ndidakamba pachiyambi paja kuti Saddam iyeyi amadalira kwambiri support ya ma Arabs achi Sunni mm eeh Koma ku Iraq komweko kudalinso population ina ya ma Kurdish, ee! Kunalinso population ina ya ma Shiites, ee! Shiites ena amati ndi ma Persians, ee! Ku Middle East chinanso choti mudziwe ndi chonena kuti kuli ma sects ambiri, ee! Ndi chifukwa chake nthawi zambiri mumamva za sectarian violence. Ambiri tikamamva kuti Syria timangoona ngati ndi dziko la anthu amodzi ogwirizana. Tikamamva kuti Iran timangoona ngati dziko la anthu amodzi ofanana ogwirizana. Tikamamva kuti Iraq timangoona ngati ndi dziko la anthu amodzi ogwirizana koma kumene kujanso amakhalanso ndi zimene ku Africa titha kuzinena kuti ma tribes ee ndiye nthawi zambiri amakonda kumenyana. Ee ma tribes aja amakhala ndi ma army awo mukapita padakali pano ku Syria mukapeza kuli ma Kurds ee amakhalanso kuti nawonso ali ndi army yawo ndi dera lawo region yawo ee. Ndiye nthawi zambiri kumakhala kuti ma region amenewa amakhala akulimbana ndi boma, central government. Eya, ndi zimenenso zinalili ku Iraq. Kunali ma Shiites, kunali ma Kurds, eya, onsewa amalimbana ndi Saddam'yu. Ndiye Saddam, poti agwiritse ntchito, asunge mphamvu zake, eh, kunali kuwapanga oppress. Akaona ena ake amene akufuna akhale ngati akum'panga oppose, ndiye kuti amanyongedwa, eh, amanyongedwa. So mudziko mwake momwemo munali anthu ena amene amafinyidwa kwambiri ndi cholinga choti asapange asaukire boma lake. Saddam analinso ndi ana awiri amuna. mm anali ndi ana awiri amuna Uday ndi wina amati Qusay eh sitikudziwa kuti pronunciation ndiyolondola. Ana awiri amenewa adapasidwa mipandonso analinso m'boma lake lomwelo and amakwera mma ranks. Anthu amati ama adali akuwakonzekera kuti tsiku lina iyeyi akazatuluka azawasiyire ana amenewa. Eyaa. Ndiye nkhaniyi tsopano ikupita kuti zidakhala bwanji? Amm tanena kuti pa ceasefire paja adagwirizana kuti eeh kukhala no fly zone komanso ma inspector azitani, azibwera adzapange inspect. Ndiye Saddam adakula mtima kwambiri amakana amawakaniza ma inspector aja simungalowe muno iyayi eti aziti aah ameneyu ndiye akupanga chani and zimenezi ndi zimenenso zinamphetsa kumapeto chifukwa amawakaniza ma inspectors aja kupita. ukuno nde America ndi anzawo anayamba kufalisa nkhani yonena kuti iyeyi akupanga zida zoopsa iye ujanso ndikumapanga pretend ngati akupangadi zida zoopsa eti anthu akuti akupanga zida zoopsa iyenso nkumakhala ngati akuopseza ee ndikupangadi tikupangadi ee ee simukudziwa zomwe tili nazo simukudziwa zomwe tili nazo ndiye ma Americans anakhala paranoid anayamba kumuopa komanso iyeyinso figa yake idakula kwambiri amalankhula kwambiri and amayimilirano anapanga unify ma Arabs onse ma Arabs aja amati ee koma kuli Saddam Hussein ee ichichi nde sichimaopa america iyaa nde amalankhula amatumbwa akati akati alankhule ndiye atapanga violate ma airspace kangapo mchaka cha 1998 ee chaka cha 1998 america idapita ndikukapanga bomb Baghdad for 4 days eya yomwe ankayitchula kuti operation desert fox eh 1998 operation desert fox adaka adakapanga ma strikes ma air strikes mu mu Baghdad muja cholinga choti aphulise mma sites momwe ama- amaganiziramo kuti mukuchitidwa mukuchitidwa zida eh mukupangidwa zida kapena mukusungidwa zida eya and after 4 days imeneyo 1998 Operation Desert Fox itachitika, Saddam adatulukiranso ndipo anali more defiant. Apapano tsopano America ndi Britain ndi ma allies awo tsopano mission yawo inali yonena kuti basi tikufuna tichotse Saddam. Ndiye pofuna kuchotsa Saddam adayamba kupanga support ma opposition aja. Eya, ndiye cholinga chawo amafuna amchotse, a opposition alowepo. Ndiye the more ma west'wa akupanga support a opposition, kumawapatsa zida, kumatani, ndipameneno Saddamunso amakhalanso more brutal. towards wina aliyense wa opposition chifukwa no imakhala yonena kuti a opposition inu you are infiltrated by the the imperialists ehe that was the message tsopano ndiye kunachema Ah, mu chaka cha uh, 2003 uh, America idampanga order Saddam Hussein kuti iwe tula pansi udindo that was pa 17 March 2003 anamuwuza kuti iweyo tula pansi udindo Tsopano tidziwe kuti 2001 kudachitika a terrorist attack ku New York mwaikumbukira? Hmm kumene Al-Qaeda Osama Bin Laden adapita kumene kuja and the fallout ya kumene kuja idali yoti athana ndi Osana Bin Osama Bin Laden amsatira ku Afghanistan ndiye America inanenano kuti idali itakwiya inapangano pinpoint okay Osama Bin Laden Gaddafi um, Saddam Hussein amenewawa ndi amene akusapota kwambiri ma terrorists ndi anapangidwa blacklisted ino ngati kuti Ame- America jera yakwiya yakwiya ndi Osama Bin Laden akanika kumpeza uku ku Afghanistan ayambano kuyang'anayang'ana ndi ananenano kuti mission number 2 uyuso uyu akumalankhula zo zachipwango zachi- zachipongwe eh ndi anamuuzano pa 17 March upange step down iye uja sanalole hey, anakana ananena kuti bwerani so three days later pa March 20 tsopano asilikali a America anali atakonzeka Chifukwa nthawi imene adali kuti ali kale ma bases awo onse ali kumeneko ku Middle East akonzekano kuti tiyeni ndiye adalowano mu Baghdad eeh ndiye kudali mission idali yoti aphe basi Saddam Hussein aphedwe. Kuyambirira anali ndi intelligence yonena kuti Saddam Hussein ali pa meeting ali pa secret meeting ku bunker kunsi ku bunker eeh kwina kwake ndi asilikali ake ndi nduna zake kumeneko ndiye anaponya zimabomba ma bunker busters. koma Saddam adakwanitsa kuthawa sana sana sanamuphe ya ndiye inali full out attack sopano ya ya ya Iraq hey anamenya mmizinda muja amagwira wina aliyese amene anali mboma la Iraq ya chifukwa amene abwera ati kuti tulibaledi kuti a opposition no alitenge dziko licho koma Saddam Hussein sadapezeke ah, sadapezeke kuti wayenda bwanji okay ndiye adali akupitirizabe kumatumiza ma message pa radio eh kumatumiza ma voice ma message kuwalimbikitsa ma fighters yake kuti let's fight let's fight america koma iye ujo osamadziwika kuti ali kuti mpaka asilikali america aja kuti awo- aponya mabomba intelligence yawo yonse ayigwiritsa ntchito anasweka mm, mitu kuyima kuti mkulu ameneyu ali kuti video ina ya kugwidwa mpaka kuphedwa kwake